ndị be anyị ekene m unu ee abịakwa m ọzọ m dịka m si ekwe anyị na nkwa na ọnwa a bụ ịsụgharị ife dị n'asụsụ bekee ka ọ dị n'asụsụ igbo nke ike m ruru maka abụghị m chineke pụrụ ime ife niile ee anyị ama mgbugo oge tata maka na ọ bụ naanị ihe ise ka anyị nwere ịmụta tata ahịrịokwu ise dị n'asụsụ bekee ka anyị marakwanụ ka anyị esi sụgharịa ya n'asụsụ igbo kedu ka anyị esi kwaa onye ukwu wara ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ na oge adịrọ nke mbụ wee bụrụ restless feet might walk into a snake pit restless feet might walk into a snake pit tutu anyị na-atụgharị ahịrịokwu a kedu atụmatụ okwu ọ bụ atụmatụ okwu ọ bụ bụ ilu ya bụ na anyị ga-agaba n'ilu igbo wee si ebe a tụgharịa ya anyị ama nnọkata chọba ee eh, ụkwụ na-anaghị anọ ofu ebe ga-adaba n'ọnụ agwọ ọ dịkwa mma mana ka anyị jee chọọ ilu igbo anyị eji wee tụgharịa ya ilu igbo nya na ya bụ otu wee bụrụ afụkarịa m ụzọ ka mgbọ ji atụ enwe n'anya ka afụkarịa m ụzọ ka m fụchata ihe na-eme ka mgbọ ji atụ enwe n'anya nke pụtara na onye ọbụla na-eburu onwe ya tinye n'ihe ọbụla ọ fụrụ ọ na-adịrị ya mfe ịdaba n'ọnwụnwa nke ahụ eburu gafee nke ịbụọ anyị nwere tata wee bụrụ to be forewarned is to be forearmed to be forewarned is to be forearmed kedu mpụtara nke a kedu atụmatụ okwu ọ bụ ọ ka bụkwa ilu ka ọ bụ nke a ka anyị jebe n'ilu igbo abịa na ilu igbo ilu igbo wee sị na aha a kara aka anaghị eri ngwọrọ aha a kara aka anaghị eri ngwọrọ kedu ihe nke a pụtara na a gwa mmadụ na o nwere ihe ga-abịagide ya ọ dị nkwadobe hmm? agwara ana m kịta na na o nwere ihe na-abịa nke a acha nke atọ wee bụrụ Roaring lion kills no game. Roaring lion kills no game. A- Nke a ka bụkwa ilu ka ọ bụ. Kedu ka anyị esi wee tụgharịa ya? Ngwa gbapụ ya ọsọ ka anyị bịa n'ilu Igbo. Ilu Igbo wee sị nkịta na-ata ata anaghị agba ụja maọbụ sị nkịta na-agba ụja anaghị ata ata ha ncha bụ ofu. Mm? Nkịta na-agba ụja anaghị ata ata kedu ihe ya pụtara? na onye na-ekwu ọtụtụ okwu ọ naghị enwe ihe ọ na-emenwu onye anyị fụrụ ma nwa otu adị m ekwu ọtụtụ okwu mana ị chọọ m okwu dịka dịkọba ọdụ ọgụ ghara m nke anọ wee bụrụ injury for one is injury for all injury for one is an injury for all kedu ka ị ya-esi tụgharịa nke a maka na anyị makwa n'ọkwa otu ilu ka ọ bụ ilu ka ọ bụ achị ndị bụ ilu anyị kwa anaghị ewere okwu n'ilu gbapụ ọsọ jewe n'ilu igbo ka ị ma ka ị ya-esi tụgharịa ya ngwa anyị abatago n'ilu igbo nke a wee sị na ọ metụta imi ọ metụta anya ọ metụta imi ọ metụta anya ụfọdụ ga-asị otu aka rụta mmanụ o zuo ọra ọnụ ihe nke a pụtara bụ na ihe metụtara mmadụ emetụtago agbata obi ya werekwa nke a mara ihe na-emetụtakwa onye agbata obi gị ka ị pụta nyere ya aka nke ahụ achaakwa ọ dịgo ịnọ hei anakwa m agụ ihe ọnụ achọghị m ịgafe ise tata ehe nke ise nke ise wee bụrụ The axe forgets, but the tree remembers. The axe forgets, but the tree remembers. Kee ka ị ya-esi wee tụgharịa nke a? Ọ bụ ilu ka ọ ka bụ. Anyị ama nsị ka e je chọba ebe anyụike anyụike na-echefu nkụ nwa na-elote. Ee, ụfọdụ ga-asị gị na anyụike na-elozọ mana osisi na-echeta. Ọ dịkwa mma. ma dịsị m kwuo ka anyị nataba n'ilu Igbo. Ilu Igbo wee sị na ọnya naachaa na apa ya ama nna ọ bụrụ na ọnya naachaa apa ya ama nna ma ọ bụ a sị na mmiri na-amarụ ije ọkpa mana ọ naghị amarị okwu ọnụ nke pụtara na onye mere mmadụ ihe na-aka elozọ karịa onye e mere ihe onye mere mmadụ ihe na-eme gịnị na-aka elozọ karịa onye e mere ihe mgbagba akpị m ka anyị chịkọọ ya ebe a ka ọ dịkwanụ mbọsị ọzọ mm, maka ezigbo egheghị eghe gịnị nwa na-eme gbaa mbọ ka ị fụ na ị na-esonye anyị tupu anyị anụọ ọgụ oge elugo mgbe anyị eji nụwa ọgụ kịta